Nna. What's up? Ihe mere nke a ji wee masị gị otu ọ mara mma ị fụrọ ka ndị ebe a ọ na mama gị ọ maka na o meziri gị adịzi ka agụ nwaanyị
amakwa m ọkwalu akwụli ya ịma na ọ mara mma nnọọ mana ka amapụ ike ihe na ka ọ kedu ihe na-adị eme ọ ihe a ị ga-ajụ m kedu ihe na-adị eme ọ ihe a ị ga-ajụ m na mbido ị nụcha m kpọbata m ebe gị na enyi gị nwoke bi nke nwe ịzụrụ gị o ị sị m na obere oge na ọ ga-akwapụ obere oge na ọ ga-akwapụ ka anyị ka na-eche ọ nụọ nwaanyị nụbata ya bịa ha bịakwa binyere anyị ka emekwanya otu anyị si dị ọtụtụ bụzi na-atọ ụtọ nụ ehe ahịa azụ ka anyị na-azụ Victoria Victoria ọ dị ka ị bụ amụsụ ọ dị ka ị bụ amụsụ ọ dị ka ị bụ amụsụ kedụ ka ị ga-esi na-ewesalụ di na nwunye ka nụ n'ọfụụ iwe ọ gịnị dị ịma ihe bụ iwe m ịma ihe bụ iwe m a na-ewesa iwe maka gịnị na ha na-egonye m akwa ka ọ na ha na-enye m nri ka ọ na ha na-enye m nri ọ ihe a ka ị gwa m ọ ihe a ka ị gwa m a nụọ nwaanyị kpọrọ ya kpọbata bịa na o binyere anyị n'ọnụ mkpụrụ ụlọ abụọ anyị binye ee onye na-anụ ka anyị na-ekwu ihe ọ dị ka o teena anyị nụba di na nwunye nwụkwa ga ma na ọnwa ịtọ sọsọ ọnwa ịtọ ka mụ na gị nụba di Victoria ọ bụ mụ bụ gị m teta ụtụtụ m tinye aka enu kenye chukwu maka m nwegoro ebe m na-edina
afọ taa gị mmiri ọ gịnwa bụ amụsụ ọda ekpe mụ bụ amụsụ mhm. Victoria gbara ọgwụ gị ṅụọ gbara ọgwụ gị ṅụọ Victoria ihe a niile kịta bụzi o si n'aka gị o si n'aka gị na anyị enwerọ ike ije bi na duplex kedu ka o si bụrụ mụnwa o ị chọ ka m cheta gị chetara m ị chọ ka m cheta gị na m ka ji ụgwọ ego niile m mefu n'isi gị
mụ na-akọeri akọeri mụ bụ Douglas na-akọeri akọeri ị kwesịrị ikene Chukwu na i nwe ihe ọma na i nwekwara ebe ị na-edina n'agbanyeghị ego niile gị na ezinụlọ gị ji ka aka ọnụ wee mee m mefu n'isi gị
obere ihe ego m tinye isi gị ngịngịngị ego ole ka i tinye isi m ihe nwa onye nụ ka ị na-ekwu okwu kịta o chee n'obela naira mgbe akwụ ka ị nye m ehe amata m na tata ga-abịa chelụ ka m bịa chelụ ka m bịa
gịnị ka ị na-achọkwa anwụ na ngwụrụ akwụ na-abịa chelụ
ruo ole mgbe ka ị sị na anyị ga-anọ ebe a nwa tupu anyị akwaga ebe obibi nke anyị
naanị otu afọ ma ọ bụ abụọ o nwekwara ike atọ ma ọ bụkwa na anọ mana ihe m ma na ọ ma akarị ise
gịnị ihe o sikata ike o sikata ike afọ isii isii Simon ihe a abụrọ ihe ị gwa m ihe nwekwanụ gị ihe ị gwalụ m bụ na anyị ga-anọ ebe a ọnwa one na one iji nye gị efe ịhazi ebe ga-abụ ebe obibi nke anyị ọ ihe ị gwa m otu ihe a ka anyị na-ekwu ọ bụrụ ya ọ maka na anyị gotaziri ọnụ ebe a ọ mụnwa kwụrụ ụgwọ ụgwọ ụnọ ikpeazụ ebe a ya pụtara na ụnọ bụ nke m mụnwa nwe ụnọ ee enyi gị nwoke na nwunye ya ha na-akwadokwara ịkwapụ nso nso a marakwa maka nke ahụ gịnị bụ na ị mara maka nke ahụ ihe m na-ekwu bụ na hmm. Douglas binyere m ego kama mụnwa ịkwụghachi ya ụgwọ ahụ m ewerezie ya na ego ahụ bụ oke nke ya n'ụgwọ ụnọ m nya ihe ị na-ekwu ugbu a bụ na anyị ga na-eke ebe a nụnwa na-agawa ịga akụkụ akụkụ ruo mgbe naanị chi ma ọ nwa mgbe nta ọnụ nwa mgbe nta hmm. mana mara amara na ihe m bu n'uche gbasara anyị o rika o buru ibu nnọọ hmm? ụsọ m oyoyo m yeri yeri m Ma ọnụ m anwụ m. Adị m anwụ. Ụsọ m. Hapụ m biko. Ụsọ m. Hapụ m biko.
Ehe. Afụna m ya. Ahụna m ya. Kedu ebe ihe kedu ebe ihe anyị ji? Ihe niile gị na ezinụnọ gị dekọta maka ime ego isi gị. Ngwa, gee ntị. Akpati ukwu akwa iri na abụọ dị oke ọnụ ite mmanụ nni na ite mmanụ ọkpekere iri ise nne ewu anọ akpa osikapa ise ogbe ji iri isii na anọ nna amarọ ka unu chọ iji mepe afịa ji kedu ebe isiokwu ihe niile anyị na-akọ Victoria isiokwu m bụ n'ụwa gị niile ịma nwa gwanwa wee sị na m agbala nkwụ gị ọfụma hmm. ee eh.
ọ bụrụ na iji ụdị ego niile anyị na-ekwu itinye n'isi m kedu ihe kpata gị na enyi gị nwoke ji ka na-eke ofu ime ụlọ maka na eji m ego m niile wee gba nkwụ gị eji m ego m niile wee gba nkwụ gị ndị be unu etipịago m etigo m jaja o nwezi ego dị m n'akpa atọgbọzi m chakoo ya anyị ga-anọ ebe a ruo mgbe ihe niile ga-adị mma
n'oge na-adịghị anya mana isi ga-ajụ gị oyi isi ga-ajụ gị oyi dowe ọnụ gị pee
kedu ihe mere i ji kweta ka gị na di gị bịa biri n'ụlọ anyị ị sịkwa ụlọ unu oge ikpeazụ m nere anya ọ di m bụ onye kwụrụ ụgwọ ụnọ ya bụ na anyị na-emelụ gị na di gị ihe ọma ikwe ka unu binyere anyị ihe na-asịrị di ya ọ nlọ ka ị na-alọ biko tete n'ụla ihe a bụ ụlọ mụ na di m
nee anya Victoria otu i si fụ m adị m anụ ọgụ ike ọgụ adịghị m mm. onye udo ka m bụ hmm? mana i wele aka gị tinye m n'ọnụ eya m atabiri gị aka ị ga-atabiri m aka hmm. amakwa m na ọnụ gị buru ibu maka ọ bụrọ sọ aka m ka ị ga-atabiri m ga-ejikọta arụ m niile fanye gị n'ọnụ
Victoria kee ka ị na-emezi ka anyị bụ ndị ilo ọ dị ka ihe na-eme otu anụnwa na ọ masị m isi ajụgo gị oyi ị marụgo ka e si ekwu okwu mgbe gị na-eme enyi nwoke na enyi nwaanyị ị na-abịa kwa mgbe kwa mgbe nke nwa adị ewe m iwe ma aghọtazi m nke ị nụzi alụmdi na nwaanyị bịakwa binyere ya aghọtarọ m ya
hmm. gịnị mekwa na i kwurọ okwu mgbe mụ na di m anụbeghị mgbe ọ ka binyere unu ebe a kedu onye gwa gị na m adị ekwu okwu ekwukatago m okwu kamgbe asị m obere oge na ọ ga-ahapụ o terọ aka unu anụ alụmdi na nwaanyị ị bịakwa binyere anyị nee anya Victoria gịnị ka ị chọọ ka m mee e, ebe di m m fụrụ n'anya sị na otu a ka ọ ga-emenwu kee ihe ị chọzi ka m mee na-abụghị inwe ndidi nwe olileanya na oge na-adịrọ anya na ihe ga-adị mma

nwa m nwa m kedu ife ọ bụ agwakwala m na o nwerọ hmm? nwaanyị na-enwe ike ịgwa di ya ihe na-eme ya onye ka ọ ga-agwazikwanụ ngwanụ ị chọrọ ka m kwuo na ị dakpọrọ olileanya m maka na Simon ị wụrụ m n'ala ee eh? hmm.
awụrụ m gị n'ala mm-hmm. ka otu ọ wụzi ị gwarọ m na anyị na ndị ọzọ ga na-eke be di m ee oge ọbụla m na-aga akụkụ akụkụ ka ya sị na m na-aga ije n'enu akwa ị dakpọla olileanya m hoo ha Simon mana ebe a ọ na ọ dịrọ mma ịkpọ ịkpọ ebe obibi
ọ dị mma ịkpọ ebe obibi naanị ọ bụrụ na Douglas na nwunye ya esoro anyị biri ngwa ka m gwazi gị ife m bu n'obi ife m bu n'obi bụ kama anyị ga-akwụ ụgwọ ụnọ oke ọnụ ebe ọzọ ka anyị nọrọ ebe a nnọọ tikọta isi ọnụ akọtacha ego jirizie ego ahụ zụọ ana rụọ ụnọ ụnọ ga-abụ nke anyị
hmm? ọ dị mma anụ m ihe i kwu mana tupu oge ahụ eluo kedu ka anyị ga-esi biri dịka di na nwunye mesagharị ahụ ka anyị were ya na ọ bụ aja ka anyị na-achụ n'ihi anyị ka anyị jiri nke a chụọ aja ọ nwa mgbe nta ife niile ga-adị mma Nkiruka Simon mụ amarọ mụ amarọ maka Victoria obi adịghị ya mma ị makwa na ọ bịakwute m n'ebe m na-esi nri n'usekwu adọ m aka na ntị ka anyị kwapụrụ ha ee eh? sokwu na mụ onwe m mụwa abụrọ m onye okwu adịghị m achọ nsogbu ee eh? ka m nọnyela onwe tupu mmadụ eburu onwe ya tii m n'ọnụ mụ achọkwa achọrọ m nwoke m e nwere ihe na-eme kịta na-amasịghị m
Simon kee ihe na-eme lekekwa na nwunye gị ga na-agwazi nwunye m na-eyi ya egwu na-agwa ya na ọ ga-ekwe ka ọ ṅụọ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ a n'ụdị gịnị kwanụ n'ụdị gịnị dọọ nwunye gị aka na ntị dọọ ya aka na ntị bịa Simon ahịa gị ọ bụ ntị gị
elu ụda ajụjụ dị ha ọ na ị ga-afụ onye ị sị m dọọ aka na ntị ka o tukwu ebe a ana m ahụ ya ee ngwanụ dọọ ya aka na ntị na afụnụ m ee
ngwa gee ntị Victoria jide ebe ahụ jide ebe ahụ ọ na mụ enwerọ ọnụ okwu be di m ọ na mụ ama kwuzi okwu n'ihe ụnụ na-apịtagharị n'ụlọ a i nweghị ọnụ n'okwu a i nweghị ọnụ ọbụla n'okwu a ọ gịnị dị m ama m ụgwọ ego one di gị ji m n'ime nkwụ gị ama m ego na ọnwụ m ọ bụ na m ji ego ahụ ama m ihe m ga-eji ya mee ọkachasị m ejiri ya chọọ ụlọ ụlọ ụlọ ọmarịcha ụlọ kwụọ ụgwọ nọrọ ebe ahụ ihere mee gị i nweghị ego i je-eji achọta ụlọ ka gị na nwunye gị biri i nweghị ego ị nọ ebe a na-agba ọnụ kpamkpam kpamkpam kpam Victoria rie nsị ebe ahụ rie nsị nke gị ọ gịnị dị gị nwa bụ isi mbido okwu niile anyị nwere n'ụlọ a gị nwa na-enye nsogbu n'ụnọ a ajụ m ya ekweghọ m mịchọ ya mịchọ ya ekweghọ m mịchọ ya mịchọ ya ekweghọ m ihe unu ji ezuzu ihe unu na-ezuzu maka unu ma na nwunye unu hụrụ unu n'anya na unu nwere ihe niile unu megide mmete na anyị ga-ekweta nata Victoria Victoria ịgwa gị eziokwu ihe niile i nwe mee na ndụ gị niile bụ ịfụ m n'anya ka ị chọọ ka m cheta gị ego niile m mefu n'isi gị maka agbamnkwụ gị mechie gị ọnụ mechie ọnụ nke gị o i che na egwu egwu ngwa neenụ ya eji m ebe a oh. eji m ebe a ngwa gee ntị akpati mmanya bịa iri anọ na abụọ akpati mmanya bekee iri atọ na asaa ma ọ bụ wiski na brandi ya n'elu oh. ka a na-ekwuzi maka puku naira iri abụọ nke e kechiri ụzọ iri wee nye ndị ichie obodo ha echefukwana nkata azụ mkpọ Simon nna gị mụọ gị nna gị mụọ gị ọ dị ebe a nkata azụ mkpọ iri abụọ na abụọ Simon Simon Simon Simon a ka jikwa nwaanyị azụ ụgwọ Douglas ihere mee gị ihere mee gị Nekwanụ, nekwanụ, ị nọ ebe a na-abụsị asọ mmiri. Ihe ụmụ nwoke ibe gị na-eme ha mechaa ha emechi ọnụ. Ị nọ n'ebe a na-agụrụ m akwụkwọ. Oh, Victoria, ya ị nwezi ike ịgba ọnụ chọọ chọọ chọọ. Ee, ọ dị ka ị chọ ka m sị ndị be unu ha kwụghachi m ego niile m mee n'isi gị nke m ma na ha ma mmenwu ndị ụbịam. Ọ gị nwa bụ ụbịam. ha na-akwụ ụgwọ eji ọgwụ ha na-akwụ ụgwọ eji ọgwụ ọ bụrụgodị na igwe obodo ha pụtara sị na ọ ga-ere okpu eze ya a ga-akwụlị ya a ga-akwụlị ụgwọ ahụ ma ha nwa m igwe ndị ụbịam Douglas ụgwọ nke ọgwụ ga-eme n'iji mee ndị na-edina akwụkwọ a

i metụ m aka ọzọ m tapịa gị aka gị niile ah, ị na-atabi m aka i wụ nkịta
nekwa ya ka m gwa gị ọ kwa ife ihe a na-agụ gị ọ daha amasịdi m ọ ma mmasịkwanụ m taa nke ọ ga-eji masị m echi nke ọ ga-eji masị m echi na-abịa ị na-aghọta ị nweghị ike ime ya nweghị ike ime ya maka gịnị ọ dị ka ị chọrọ m cheta gị ka m bịa m ga-agụpụta gị ihe niile m mefu n'isi gị ọ dọka ya nya i che na ị ma ihe enwe m ọzọ m ga-agụpụta ihe niile edem ihe Victoria
maka tiọpifu e iweta akwụkwọ ọzọ ebe a ndọgbuo gị n'abalị a
olube na otu nwanyị kedu ihe mere ka anyị na-anụ ọgụ mgbe ọbụla ọ maka na ịma na mfụ gị n'anya karịa ihe niile dị n'ụwa ịfụ m n'anya karịa ihe niile dị n'ụwa mhm. ị wee nọdụ enyi gị nwoke a na-akparị m n'iru gị o nwere ihe i mere nne ị ga-aghọta bụ na egwuregwu ka anyị na-egwu njakịrị ka anyị na-ama mana di gị na-ada akpakwa ọchị hmm.
mhm. egwu ahụ dị ngala ọnụ eh, ngwa biko biko gbaalụ gbaalụ ịma na ọnọdụ anyị ọ ma adịte aka ihe niile ga-adabakwa n'ọfụma ga-adị mma ihe m chọ achọ m ka sọ anyị nọdụ m chọọ iti mkpu m tie mkpu ọ bụrọ nke m na-achọ iti mkpu ị na-ekpuchi m aka n'ọnụ
ọ bụrụ nke ahụ ọkwa n'ime ụlọ ka anyị nọ tiwe ya bụ mkpu gotu m tiri mkpu ka ekwesịbụrụ ofu ihe ma m tibe ka ha na-anụ unu
nwa eme ga-eme ma nwelụ anyị ndidi sị anyị na-afụ kemgbe anyị nọ na anyị dị na nwatakịrị ka mụ ya ji bụrụ enyi anyị bịadịzie ka ụmụ nwanne eh, na-enyere onwe anyị aka
aghọtara m ihe ị na-ekwu ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe gee m ntị ọ bụrụ ị jee chọta ọnụ ụlọ atọ ka mụ na gị biri otu ọ bụla i si chọ ya m na-enye gị ya ị sị m tibe mkpu m na-eti onye ịghọta Victoria eh? ọ nya dị gị n'obi hmm. imepe obi m kịta sara sara ife ị ga-afụ bụ achara acha duplex
eziokwu gbam eziokwu ka m na-agwa gị ọ dị ka ịmarọ onye nọ ịmakwa onye m bụ Douglas Adichie oji ụgbọala eme ọgọ ee ọ bụrụ na ịmarọ onye nọ jee jụọ ese nne ife m na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na ngwa afịa m bata ngwa afịa m bata ma ihe ga-egwu ife ị ga-afụ ebe a bụ achara acha duplex

Ụtụtụ ọma Victoria. Kee kwanụ nne unu alarụkwa ọfụma. Anyị lakwara ọfụma. Doris ị ka na-ewe iwe maka ihe mere nnyaa. Bikozie m gbagharụzie m o. Ama m na ekwuru m ọtụtụ ihe m ekwesịghị ikwu ma gị gbagharụzie. Ọnwakwa iwe adịghị ewe m aghọtara m nnọọ. Douglas sị na anyị ga-akwapụrụ unu na anyị ga-eje chọta ụlọ na Island duplex ee ee okwu ikwuru amaka abadị na unu eche ụdị echiche ahụ nwanne m obi dị m ụtọ n'ozi izi m kịta daalụ gịnị ka ị na-esikwa ana m esi osikapa hmm. unu ga-eli ga-eli na-esi o ele nwaanyị Victoria sị m na Douglas gwa ya n'oge na-adịrọ anya na ha ya-akwaba duplex dị na Island ei ụwa nke a Victoria na Douglas ụbọchị ya duplex ei Victoria ọ nụkwara ife Douglas kwuru ọfụma gịnị ka ị na-ekwu na ọ nụrụ ehe na ọ nụrụ ya nụ ọfụma
ọ dịkwa m ka Victoria na-arọ nrọ ka otu ọ n'ụdị na Douglas ama emenwu ya okwu ka gịnị
Douglas hmm. Douglas m makwa ọfụma dịka azụ aka m ọ bụgodị na Douglas gwara Victoria ihe a ọ ga-abụ ka o nwee ike nata efe ma ọ bụ ka ọ kwụsị inye ya nsogbu aga m eji ndụ m maa aka na nke a Douglas ama emenwu ya duplex Island

Doug m. Victoria. Hmm? O mego otu elekere oge m bata. Ị nọghị n'ụlọ. Na-akpọkwa n'ekwentị gị ọ da aga.
Ejenụ m Island. Nene ekwentị m akpọkwa gị ọ gahụ. Nene ya. Ka ị na-eme na Island? Eje m ịchọnụ ụlọ. I je ịchọ ụlọ na Island. Hmm. mhm. maka gịnị ọ kwa gị sị m jee chọọ ụlọ mgbe one
n'abalị ọ kwa ihe i kwu ị sị na mụ na gị ga-aga chọọ ụlọ taa mana ị gabanụ ọrụ m sị ebe o nwerọ ihe m na-eme ka mụwa gaa chọọ ya eh, Victoria
ejikwa m n'aka na ọ na nlọ ka mụ na gị kpa nke a na ọ bụrọ na ife
nke ọ egwuregwu ka ọ gịnị Doug ị fụ ọmalịcha ụlọ m fụcha taa nke na-enye m obi anwụli bụ na ndị enyi m bicha ebe ahụ ha bi okirikiri ebe ahụ Victoria hmm?
ị ma ego one ụnọ na Island na-ada
ọ bụ ị sị m ka ka na ọ na-amasị gị ibi na duplex na na na Island mụnwa ee Douglas hụ nke a ee
ahụtakwa m ihe ị na-eme kezi nke ị na-eme ka ị na-eme ihe ndị a na-akpa amụ na onyonyo ee e, Victoria njakịrị n'azụ eziokwu enwerọ m ike icheta mgbe mụ na gị kpa maka ije bi na Island Douglas kwụsịkwa ihe a ee ọ gị kwesị ịkwụsị ya enwerọ m ego m ji akwụ ụgwọ otu ọnụ ụlọ na Island ọ bụzi ịkwụ ụgwọ duplex ọ dịkwa nke bụ amụsu mechie ọnụ gị
ka ị na-atụ m asị n'isi abụ m nwatakịrị ọ dị ka m ga-ekwu okwu wee chefuo ya kedu ka m ga-esi wee kwuo okwu ije bi na Ireland mana ego m bite wee mee ego isi gị akwụchabeghị m ya
ị ka na-ekwu okwu ego ego ị nye n'isi m bịa Victoria Victoria gbara ọgwụ gị ṅụọ mgbe ọbụla ị na-achọ ịkpani mmụọ m ha nwesị ndị be unu ha kwụghachi m ego niile m ji wee mee ego isi gị kpachala anya gị
Victoria ị nụgo di na enu m na enu di kedu onye isi ije di anwa